Tá sé seo. Bhuel, calaois ansan, bhuel, an réiteoir ag scaoileadh an bhuntáiste agus fé dheireadh, tá scór aimsithe ag Corcaigh, thóg sé tamall léi. Deis ó chianaibh caillte, bhfuil an ceann san níos fearr? Tá scór maith ansan ag Jack Twomey, trí in aghaidh a dó. Walsh fós ag gearradh tríd, seans anso ar chúl agus tá sé sin neadaithe sa líontán ag Barry Walsh. Ceann san oibrithe thar an trasnán ag Ben O'Sullivan. An chéad deis ag an bhfear ón Lios Mór tráthnóna. Trí chúilín mear as a chéile ó súil ghéar ansan amach dtí Ross O'Sullivan. Comhimirt iontach ansan ag Corcaigh. An chéad scór ag an lántosaí ó na Piarsaigh. Ach sin an glór a tharraing an sá. Ceann san buaite go héasca ag Corcaigh, Barry O'Flynn ós na Sáirséalaigh ró-éasca. Sin cliathán thíos fúthu ansan tá Mark Hartley. Ó, go cliste ansan. Imirt i bhfad níos fearr ansan ó Phort Láirge. Deis ag Evan Spellman. Á, sin cúilín an chluiche ag Spellman. Ach John Murphy. Uillinn ghéar go maith fé bhrú ach an ceann san ag casadh. Bhuel, tá sé laistigh. Rinne Groarke a choimeád laistigh. Cúilín amháin ag an bhfear ós na Piarsaigh. An ceann san ó uillinn an-ghéar, an ceann san. Tomhaiste go maith ag O'Sullivan. Bhuel, sin trí chúilín iontacha as a chéile. Deis ar scór ag Corcaigh. Tá sé sin tiomáinte isteach ró-éasca ansan ag an deireadh. Buntáiste á thabhairt, beidh le feiscint an mbeidh aon bhuntáiste ansan. Lámh curtha síos ag an réiteoir ach is cuma, tá an scór tógtha ansan arís ag Port Láirge. Tá cúpla ceann maithe as a chéile. Ceann san i bhfad ón gcúl. Ardaithe go maith agus buailte go maith ag Tom Carey. Ceithre seachaint ann. Barry O'Flynn ós na Sáirséalaigh. Ó, pas álainn isteach ansan agus sin obair iontach ag Corcaigh. Finn O'Brien ag cur isteach. Bhfuil oscailt, deis anso ag Corcaigh ar an gcúl agus an ceann seo sábháilte! B'fhéidir go mbeidh an tarna deis agus tá go deimhin ag Johnny Murphy nach bhfuil istigh ach ceathrú uair an chloig fágtha. Ocht gcúilín eatarthu fé láthair. Barry Walsh, á bhualadh sa líontán. Sárchúl ansan ag Barry Walsh. Tá sé Adam O'Sullivan. Cliste laistigh. Deis ansan dul ar ruathar ag John Wigginton Barrett. An scór tógtha go snasta, beidh seisean ag iarraidh a bheith i Láirge. Deis ansan ag Peter Cummins. Uillinn an-ghéar, beirt istigh sa chearnóg, sínte chomh maith. Peter Cummins le scór maith ansan ag Port Láirge. Michael Morrissey, ní i bhfad atá sé istigh ar an bpáirc. Uillinn ghéar go maith fé bhrú. Scór maith ansan ag Michael Morrissey. Caisleán Cuanach, deis ag Adam O'Sullivan. Dul ar ruathar do Corcaigh, roinnt imreoirí ag glaoch, sliotar ach ag an deireadh tá sé sásta an cúilín a thógaint. Corcaigh arís á bhualadh. Corcaigh arís. Ceann san seolta isteach gan aon straidhn, tá sé.